igbo kwenu ụmụ igbo n'ala South Africa gbaa gburugburu kwezuonu ee eh, asị m ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya ndụ mmiri ndụ azụ em abịakwa m n'ọzọ afa m bụ maazị tobechukwu udoye abịara m iwetara ụnụ ihe omume nke anyị na-akpọ igbo bụ ugo em ebe i si anụ onu anyị bụ na ụlọ ọrụ anyị ka a na-akpọ HTV na ngalaba Durban South Africa na nke ụbọchị tata anyị ga-eneba anya n'ihe omume nke a na-akpọ ụtọ asụsụ igbo nakwa omenala e ji mara ndị Igbo n'ala South Africa em na nke ụbọchị taa maka na a sị na ọ na-eme ofe dị mma ụtara dị mma akpịrị nụrụ ụtara ekwerebe egwu ndị be anyị ngwa chebirizie anyị ka i gee ntị maka na ọ dị mma ineba anya n'ihe gbasara ndị Igbo ekenekwe m Igbo Igbo ekene m ụnụ ee anyị abịakwa ọzọ afa m bụ Maazị Tobechukwu Udoye ee abịakwana m iwetara m ụnụ ihe omume nke anyị na-akpọ Igbo bụ ugo ọ bụ n'ụlọ anyị ụlọ ọrụ nke a na-akpọ HTV nke dị na ngalaba Durban ka anyị si ewetara ụnụ ya em nke ụbọchị tata anyị ga-eneba nnọọ anya ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo em onye mụ na ya nọkwa na nke ụbọchị taa n'itinye ya bụ okwu ọnụ bụ Maazị Oliver Chukwu Oliver Ifeanyichukwu Ugwu bụ onye isi oche ọhaneze ndị Igbo na ngalaba Durban ee maazị biko keneele anyị ụmụ Igbo bụ ndị na-ene n'ihe onyonyo a Igbo kwenu Igbo kwenu ya Igbo kwezuonu ọ ka o si mee ọ ya-adịrị Igbo mma mm. afọ nkwọ mm. eke orie In Jesus' name. otu a ka ọ si dị nwanne m biko kọwara anyị afa gị ihe a na-etu gị kọwara anyị ka ndị Igbo chọrọ ka a mara onye ị bụ ọfụma ma- ma baa gị ime Mm?
Ee, nwanne m nwoke tupu mụ amalite ikwu afa m Tochukwu Igbo bụ ofu otu a ka ọ dị
afa e turu m ka a na-etu m afa m bụ Chief Oliver Ifeanyichukwu Ugwu Owele ndị Igbo akachie one of Igbo land hmm. ọ mụwa bụ onye isi oche na-achịkọta ndị be anyị ị ma na ihe na-adị na ịnọrọ n'ọchịchị ọ dịka onye ahụ nọ n'isi oche mba ọ gụ na-agba odi- ọ mụ na-agbara ndị Igbo niile nọ na KZN eh, odibo hmm. ebe a sị m je m je a sị m zaa nke a m zaa nke a a sị m kwuo nke a kwuo nke a na the whole KZN na South Africa anyị ekene gị onye isi oche eh? Daalụ. onu gị na-atọ ka mmanụ aṅụ em tupu anyị agaa n'ilu ọ ga-amasị m ma anyị gọọ ọjị maka na ọ ndị igbo ka anyị bụ eh? o nweghị ihe a na-eme n'ala igbo ma ọ bụ na ọjị eso mm? biko onye isi oche a sị eh, ọjị eze dị eze n'aka eh? biko oke daalụ Ee, Tochukwu na ndị otu gị mbụ ndị HTV HTV. biko ị ma na omenala omenala Igbo bụ ofu a na-awa ọjị n'ala Igbo na ọ ndị Agụukwu Nri na Anambra steeti na-awa ọjị mana ebe ọ bụ na ndị Agụukwu Nri anọghị ebe a m ma anarụ ikike ka m waa ọjị a Otu a ka ọ dị. echekwa m na chief eh, christian nnaruo ya ọkụrụ agbadi ọ bụ na ọ nọ ebe a na ọ nara m ọjị a waa mana otu o si na dị m ma awa ọjị a biko nụ, eh, igbo niile nọ n'ebe ọbụla unu nọ biko nụ, eche m unu ọjị a n'iru na- ise na-eche chineke ọjị a n'iru na ọ ya Ise. adịrị anyị niile mma ise afọ ọ ya Ise. adịrị igbo niile mma ise nkwọ ọ ya adịrị anyị mma eke dịrị anyị mma orie ise ee ihe akụ akụ ihe enwe enwe ise ee ụmụaka anyị anyị zụchaa ụmụaka anyị ụmụaka anyị megị azụ anyị ise ihe anyị ji enweta ego n'obodo a chineke ka ọ ghara ịkọ n'anyị ala igbo ka ọ ghara ịkọ n'anyị Otu a ka biko ọ dị. ndị abia steeti unu bịa were ọjị ndị anambra steeti unu bịa were ọjị ise ndị imo steeti unu were ọjị ebonyi steeti ọjị abịanụ enugu steeti bụ ebe m si ọjị abịanụ rivers steeti ọjị abịanụ delta steeti unu bịa were ọjị ọjị a anyị ata ọjị a tata agamniru tata ịdị- ịdị n'otu in Jesus name otu a ka ọ dị anyị ekene gị maazị ifeanyị Name, chukwu ah, ugwu eh? ka m wazie Isi- ọjị a m wazie ọjị a ee, ị ma na ala Igbo na ọgụ ma ịwazi ọjị a mụnwa bụ oke ka m wazie ọjị a ka m- m- eme Gbara omenala ka anyị o teso ọjị. ehe
ka m mara na ọjị gbara Ọ gbara ịnọ. ọjị ọjị agbakwa ịnọ Ịnọ. ihe m na-ekwu Ọ gbakwara Ọjị- ịnọ. ọjị Eh? ọjị ọjị ọ daa n'ihe igbo na-ada ọ daa afọ daa nkwọ daa eke Daa daa nke orie orie. ị fụ na aka chukwu dị ya Ah, aka chukwu dị n'ihe anyị na-eme ekene dị chineke ekene dịrị olisa ụmụ Igbo. ee biko ụmụ igbo biko nụ ndị Agụukwu Nri biko nụ ewe m nụ ọjị deeme nụ ọ ya adịrị anyị mma In Jesus' name. Amen. Otu a ka ọ dịkwa m atakwuo ọjị maka na ino anya fụrụ ya bụ ọjị ya ata ọjị anyị bụ ndị Igbo ee em anyị ga-agawakwa n'iru na m, ihe anyị ji m were bịa maka ụbọchị nke taa m. onye isi oche biko e nwere ọtụtụ ajụjụ ndị Igbo nọ na ala mpaghara Durban ino na-achọ ka ha jụọ gị bụ onye isi oche sị ka a mara ka ị kọwatụrụ anyị bụ ndị Igbo maka na ọ na-agbagwoju anyị anya kedu ihe bụ Ọhanaeze ndị Igbo kọwatụrụ anyị ọha na eze ndị Igbo kedu ihe ha na-alụ kedu ọlụ ha
Ya, nwanne m nwoke Em, ọha na eze ọ nya bụ the mouthpiece ndị Igbo o bidoro na be anyị ebe esi bịa na Naịjirịa ọrụ ọha na eze bụ ikpokwute ndị Igbo niile ndị Igbo adịrị n'ofu n'ofu ihe ọbụla ha na-eme ejikwa aka ọnụ na-eme ihe ahụ Otu a ka ọ dị. ezigbo omume na-apụta ezigbo ihe na-apụta ka ebido ya na be anyị anyị eneghachi anya nee anya ọfụma ọfụma sị na eziokwu eziokwu otu esi eme ya na be anyị ka a ga-eme gịnị ka ebidokwa ya Ihe n'obodo a na-aga. ọ nya kpatara na anyị sị ka ebido ọha na eze n'ebe a Mm, ekene m gị onye isi oche em dịka ị na-ekwu na ebidoro ọhaneze na be anyị na achọ- achọkwara m ka m jụọ gị ọzọ ọhaneze nke dị na be anyị na nke dị n'obodo a ha na-emekọta ọnụ ha nwere otu otu ihe jikọtara ha ọnụ ha na-akparịta ụka dịka ngalaba dị na be anyị na nke dị n'ebe a biko kọwatara ụmụ Igbo ka ha ghọta ee eh, nwanne m nwoke ị ma na dịka m si ekwu na mbụ Igbo bụ ofu hmm. omenala bụ ofu ọhaneze nke a na-eme na be anyị na nke a na-eme n'obodo a ofu hmm. ee eh, na nrọpụta arọpụtara prọfesọ Obiọzọ bụ the national onyeisi oche onyeisi oche hmm. ọhaneze gbara gburugburu gbara gburugburu ndị be anyị nọ n'obodo a jekwere nọchite isi a- i- i- nọchite anyị ebe ahụ na Nike Lake ya bụ nrọpụta ọ gara nke ọma ọ gara nke ọma kpata m ji agwa gị sị gị na ihe niile a na-eme ma na be anyị na nke a na-eme n'obodo a na ofu ka ọ bụ na ofu ka ọ bụ ọha na eze bụ ofu Anyị- ọrụ ahụ a na-arụ na be anyị ka anyị na-arụkwa ebe a na-ejikwute ndị Igbo ọnụ anyị na-aga n'iru hmm, anyị ekenekwa gị onye isi oche achọrọ m ka m mara onwere onwere otu esi abanye ya bụ otu ọha na eze bụ onye Igbo nwa afọ Igbo ọbụla nọ n'obodo a onwere otu a ga-esi abanye like ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị banye bụrụ onye otu or soro n'ihe a na-eme n'obodo bụ s- o- eh, onye- ya ze otu otu jikọtara ọha na eze ndị Igbo o nwere o nwere ụgwọ a na-akwụ ma o nwere ka esi abanye ya kọwatara ụmụ Igbo ka ha ma maka o nwere ndị chọrọ ịbata ma ha ama ka esi aba asị ma nwere ka a na-enwe ebe a na-etolu ka e wee banye kọwara anyị ka anyị ghọta Eh, daalụ nwanne m nwoke Tochukwu ị ma na i legharịa anya na otu esi jikọọ ọha na eze na be anyị emere ya ndị steeti nke a mpaghara nke a weta mmadụ ole mpaghara nke a Weta weta mmadụ ole mpaghara nke a weta mmadụ ole mpaghara nke a weta mmadụ ole and mmadụ one ahụ niile e wetara bụ ihe mege- eji me gịnị wee kpokọọ wee fikọọ ọha na eze ọ na-aga n'ihu anyị bịakwa n'obodo a nechaa anya sị ọ bụ na Enugu steeti
wete mmadụ one Abia steeti wete mmadụ one Ebonyi steeti wete mmadụ one na mpaghara asaa ejiri wee guzobe ọha na eze otu a ka esi bido ọha na eze ahụ mana o nwere ihe ọzọ dị n'ime okwu ị na-ekwu maka anyị nechere anya na o nwere like ihe a m gwa gị maka ndị Agụukwu Nri o nwere ndị bụ na ọ bụ na ha anọghọ ha n'omenala na-eme na- nwere ihe a na-eme ama eme gịnị adịghị enwe enwe isi. isi o nwere ndị a na-agụta si na na nọọ iwu na ha ji eme gịnị abịa- Ya nọrị. abịa- abịadị ebe ahụ otu a ka o si dị anyị ekenekwe gị em ka anyị bịazie na na mpaghara KwaZulu Natal bụ ebe anyị nọ anyị nwere ọtụtụ ajụjụ anyị chọkwa ka anyị jụọ gị ee dịka onye isi oche nke ndị ọhaneze ndị Igbo anyị chọrọ ịma ahọ one ka ọhaneze ndị Igbo nọgoro na Durban South Africa ahọ one ka unu nọgoro ee
ọ dị m ama asị asị ma m sị gị that na ọhaneze anọọna afọ iri ma ọ karịa hmm. na Durban na KwaZulu Natal hmm. mana mgbe ahụ ebidoro ọ bụghị mgbe otu esi eme ya mgbe ahụ ka esi emezie kịta maka na ihe ihe dị iche bụ na ndị be anyị bidoziri dọrọ anyị aka na ntị sị anyị biko na anyị je ewere usoro eji eme ọhaneze na be anyị were mebe nke a na-eme ebe a ka ihe niile a na-eme ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aga Na-aga n'usoro ya. ka ọ na-aga n'usoro ya Mm, otu a ka ọ dị anyị abịazịa nke ahụ ụdị usoro ndị ahụ ji eme nke ha anyị ewee je were ofu ihe jechie ebe ahụ mee ya ka ka ọ ka ọ dị mma hmm. dịka usoro ezi ndị mụrụ anyị na be anyị si gwa anyị hmm. wee na-emezi ebe a hmm. mgbe ahụ m na-akọrọ gị ha eh, ọ chief eh, Patrick Chigboha eh, eze ọhamadike eze na ọhamadike ọhamasobidie chief Mike Enebechi Balogu ọhamasobidie Ugochukwu Nnadi Brown Ikeọha ọfụ mba ise Em, ngwongwo na ngwongwo na Oji River Ọlụchukwu- ọ- ọ- ọlụchukwu Ọlụchukwu. Onyegharụ ee chief Ben Okoli chief Aja na-agbara Emeka ndị maluoke ee kedu ndị m ya agụ ndị a bụ ndị merụ bidoro ọha na eze ahụ sị okay ka ebido ọha na eze ahụ mgbe a bidozi ọha na eze ahụ fụ na ihe a na-eme na ọ na-agazi ejizi nwayọọ tọzie ntị na ana wee wee jụjaa ndị mụrụ anyị asaa anyị anyị si na usoro a wee mebe the thing ka o mee gịnị ka ọ bara onye ọbụla otu a ka esi otu a ka esi bido ya. anyị ekene gị maazị anyị ekene gị em dịka m kwuru na mbụ onu gị na-atọ ka a, a, a, mmanụ aṅụ Yeah, well, Eh, ya mụ- ya mụ ọkwa ị nọ n'ime ọkwa a, ọ- ọ- o kwesịrị gị Deeme o. ekwesị asị na afụ dimkpa afụ ogologo imi ya anyị ekene gị Eh, achọrọ m ka m mara kedu ihe bụ ọlụ ọhaneze ndị igbo na Durban kedu ihe bụ ọlụ ọhaneze ndị igbo nwanne m nwoke ịma na ịma na mgbe gboo mgbe gboo nwoke tozie ịnụ nwaanyị o jighị ego ndị mụrụ ya ụmụnne ya atụọrọ ya ego nụnye ya nwaanyị No, eziokwu mgbe gboo nwoke dina nwunye nwanne ya nwoke ọ arụ ka ọ rụrụ alụ ka ọ wụ ọ nnukwu arụ a na-achụpụ ya the judici- judiciary system ndị mgbe gboo na kịta ọ bụghị ofu asị ebe ọ bụ na anyị nọzi n'obodo ndị ọzọ anyị anyị kwesịrị ime gịnị ịdị n'otu otu onye nwa ọ bụ na m fụ mgba nta a na-eje nta mụ na gị gbata nta ekenye ya ka nwanne otu a ka ọ dị ihe ọ bụla anyị fụrụ anyị na-eme ka ibe anyị si eme ihe na ebe anyị nọ kịta na- na-ekwu ihe onyonyo a anaghị ekwu ọ m- ọ ndị ọ mmadụ dịka mụ na gị nwe ebe a asị okay na ihe a ga-eme bụ ka anyị ga-ejikọ na ọnụ- aka ọnụ na anyụọ nwamiri ọnụ ọ gbaa ọfụfụ nụ. Ọ gbaa Onye ọfụ. nwa, otu a ka ọ dị ma ihe anyị na na-eme o ma na iji okwu o ma na okwu ọnụ ọ nya bụ isiokwu ka anyị mee gịnị ka adị n'otu na-achụ ihe anyị bịa n'obodo a onye egbune nwanne ya egbe beru ugo beru nke si ibe nke ebe siri ibe ya ebekwana gosi ebe ọ ga-ebe gosi ebe ọ ya ebe nku akwana ya maka na nwanne gị nwụọ na ọkwa gị ma bụ ihe nwụrụ nụ etu a ka ọ dị ihe egosi ebe ọ ya ebi Otu a ka deeme o. anyị ekene gị em achọrọ m ka m mara kedu atụmatụ ụnụ mụ ndị ọhaneze na-atụ eh, iji na-akwado eh, ọdịnala na asụsụ igbo na omenala igbo na ala Durban South Africa kedu atụmatụ ụnụ na-eme kedu ihe mmemme ụnụ na-emegasị iji wee na-akwado asụsụ Igbo n'ime ka asụsụ Igbo wee ghara ịda mmiri n'obodo anyị nọ n'ime ya biko kọwatụrụ ndị be anyị daalụ nwanne nwoke ịma na eh, dịka okwu m si dị 2019 ka e bidoro ọ bụ na anyị chọọ ịwa ji hmm. a na-awa ji ụmụaka anyị ji apụta gbara anyị egwu na Igbo Otu a ka ọ dị. ụmụnne anyị dị na mpaghara mpaghara mpaghara mpaghara anyị edobe iko fụ Mgbe anyị ndị asọmpi. fụ- ya eh, iko asọmpi fụ ndị obi ha ọ bụrụ na mmadụ na onye ọbụna ji ego nwere mmụọ iri ego Otu a ka ọ o dị. nwere ndị na-enwe mmụọ iri ego ma ha ji ego ma ha ejiri ego ndị ahụ debere anyị iko asọmpi agbazuo ya ndị meriri eburu iko ahụ ọkwa na ofu ihe anyị na-eme anyị bidogwo na-eme ya ee nke ikpetamazụ anyị mere kịta na ọ ndị Ambassador Ambassador Football Club ha buru asọmpi nke a- nke ahụ ee nke a ga-emekwa kịta a ga-eme ka ka ọ ọ gbasaa agbasaa buo ibu ọfụma steeti ọbụla ga-eme gịnị ya asọcha mpi na be ha ewepụta ndị ji eme ihe na steeti nke a sọcha mpi na be ha ewepụta ndị ji eme ihe na ndị a- a- anyị na-eme ihe ha na-eme ọ bụ na anyị na-eme ihe ha na-eme na ndị na-achị n'obodo a anyị na-asị ha unu bịa ka unu nene ihe anyị na-eme ndị nọ n'ọchịchị obodo a maka na ịgwa gị eziokwu anyị na ndị nọ n'ọchịchị n'obodo a dịkwa anyị dịkwa anyị na-adị na mma a na-adị na mma A- a- a- ihe ha na-eme emechie agwa anyị anyị bịa kiri ihe ha na-eme ihe ọbụla anyị na-emekwa anyị agwa ha ha bịa kiri ihe anyị na-eme Otu a ka ọ dị. fụkwa na na otu ahụ ọ dị be ha ka ọ dịkwa na be anyị kpatara afrịka ji bụrụ ofu Ofu ihe.
Ee. anyị ekene gị onye isi oche Ya Em, na- achọrọ m ka m mara kedu mbọ unu na-agba ọ ndị igbo na-agba dịka Ọhanaeze nke jikọtara Igbo iji na-akwado asụsụ Igbo ebe ụmụaka anyị nọ e nwere ihe dịka ihibe ụlọ akwụkwọ ebe a ga na-akụziri ụmụ anyị maka ọtụtụ ndị be anyị n'ebe a nụchara nwaanyị obodo nọrọ ebe ụmụaka na-eto a na-asụ oyibo ee achọrọ m ka m mara o nwere mbọ ụnụ na-agba iji wee hibe ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ebe nkụzi a ga-anọ wee na-akụziri ụmụazị anyị ka e si asụ asụsụ Igbo biko kọwaara ndị be anyị na-ege eh, nwanne nwoke biko ihe dị na um, nke ahụ ị ma na o so n'ihe na 2019 mbọsị anyị jere fụ king a nwụrụ anwụ king Zwelithini Zwelithini. his majesty Yeah. nke a nwụrụ anwụ Onye a- onye a nyere m mkpọrọ a mụ ji ọ sịrị anyị na afrịka bụ ofu Ya ka ọ dị. and ihe a ga- ihe a bụ na a ga-eme bụ na a ga-akaba ahụ ịfụ na ụmụazị anyị mee gịnị toro na nghọta gbasara ihe omenala ndị afrịka Otu a ka ọ dị. anyị yọkwara ya sị biko dododo ebe anyị si bịa mee gịnị tere aka na ọ ya-egosi anyị ana ebe anyị eme gịnị ebe anyị arụba ma ụnọ akwụkwọ rụba ma ụnọ ọgwụ Ọ maka. ị mara mgbe gboo ihe m na-agwa gị na mgbe gboo ndị ndị mụrụ anyị adịghị eje n'ụlọ ọgwụ na nọọ onye ihe mebere ihe na a- a- a- a kabiri akwụkwọ ndị ma maka ya a kabiri akwụkwọ nye onye nwaanyị dị ime hmm. fechaa nya aka n'afọ ọ gafere n'azụ ụnọ wee me gịnị wee mụọ nwa a yọchara ya o kweta sị na a ya-emere anyị ha hmm. ee unu fụ na ọnwụ anagwo anyị ọ nagwo anyị eh, his majesty ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen amen ee onye isi oche anyị ekene gị mana otu ọ nwụnara anyị anyị mụ ndị igbo ya bụ ndị ọha na eze a ga na-agbakwa mbọ ee tinye ọnụ na ya mụ okwu fụ na e hibere ụnọ akwụkwọ ebe a ga na-akụziri ụmụazị anyị igbo maka na ọ bụ ihe dị mkpa ee ka ụmụazị a mụ n'obodo ghara ịnara ịnara anyị n'iyi Ee, anyị ekene gị onye isi oche ee nke ọzọ dịkwa ka ibe ya anyị chọrọ ka anyị mara o nwere ọtụtụ mgbe a na-enwebe ọgba aghara nke dị n'etiti ndị Igbo Ọ- ole- em, ka m sị ndị be anyị niile nọ n'obodo a na ndị obodo Ee, mụ nke a na-akpọ xenophobia n'ọnụ oyibo achọrọ m ka m mara kedu ka mbọ ụnụ na-agba iji mee ka ya bụ ọgba aghara kwụsị or iji wee na-abịnyụ ya mụ ọkụ mgbe ọbụla ọkụ ha binyitere o nwere mbọ ụnụ na-agba bụ ụnụ nwa bụ ndị ọha na eze ndị Igbo
nwanne nwoke ee eh, Tochukwu ee eh, tupu m azaa gị nke ahụ o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa gị maka ịlụ ụlọ akwụkwọ ọ bụ na ị jụọ ase ndị Idenna ndị Idenna ndị Anambra steeti Idenna nọ na Anambra steeti o nwere mgbe ha kpọrọ oku e mechiri donation ma launching ebe a ya-arụ ụlọ akwụkwọ ọha na eze kwadokwere ha mgbe ahụ ee ndị ọha na eze mgbe anyị riri ji e riri na 2018 e kwuo maka ya kpatara e ji achọ ana ebe anyị eme gịnị arụ ụlọ akwụkwọ ee na- na- na- n'oge na-adịrọ anya chineke ya-enye anyị gịnị E- ana ebe anyị eme gịnị wee rụọ ụlọ ụlọ akwụkwọ ebe ndị be anyị ya na-eme gịnị ya na-eje eje akwụkwọ amụrụ ihe ọ bụgo na ha adị eje na n'ụlọ akwụkwọ ahụ agbasa agbasa ha na ibe ha gụsịa akwụkwọ ruo na mgbede eje Eje. eje ebe ahụ na-amụrụ otu ndị be anyị si asụ na ndị be anyị si eme na a bịazịa na ọgbaghara dị n'ihe na M- ee na 2019 ahụ m gwa gị anyị jee na nke onye na-achị obodo a ndị obodo a na-anụ ihe ọ na-ekwu anyị jere ebe ahụ wee tọtue ya bụ ngịga ngịga Mm. wee kpaba nkata e mechie ọ sị anyị chelu na anyị ya-akpa nkata n'ime abalị ruo n'ime abalị n'ime abalị ọ kpọkpuzie anyị ebe ọ kpọkpuru anyị atọtue ya bụ ngịga ọ sị anyị bikonu bikonu dododo ụmụ afrịka na onye ọbụla na-asa ahụ mara onwe ya o ji akwa asa ahụ mara onwe ya ọ dịghị na mma anyị ma ime gịnị ịbịa na-emebi obodo anyị ọ dịghị mma ịdị na- a- anyị ma ịdị na-eme gịnị ihe a- ya azụ ụmụazị anyị anyị na-emebi ya sị anyị biko na ọ bụ na e mechie nke ahụ na ya nwa na-ekwu okwu obodo anụ ya na ya agwa ha sị biko onye ọbụna were were mma ya tinye n'ọbọ otu a ka ọ dị na anyị nwa bụ ofu anyị anyị bụ ụmụnne anyị kenechie nye were ihe niile anyị ji wee ihe onyinye anyị ji wee nyechie nye wee nataba o mechakwa mee ya otu o si kwuo ya gwachaa ha okwu na na ihe na onye ọbụla anụ ihe ihe o kwuru ihe o kwuru ege ya ntị so anyị gbara mbọ ọfụma ka anyị na-emekwa nke ahụ anyị na-eme anyị je onye dịka mụnwa mgbe anyị mere Christ the King mgbe anyị mere Christ the King onye ọbụna na-eje ụka mara ihe bụ Christ the King n'ụlọ ụka ndị ụlọ ụka nke nọ na mpaghara St. Peter St. Peter e mere m invite ejere m ebe ahụ ụka niile juru n'ọnụ m yọba ndị obodo a sị ha biko unu egbuzina na nke unu gburu o zugo o zugo na anyị bụ ofu ofu ihe ka anyị bụ mmadụ ama egburu nwanne ya ọ i gbu- i gbuo nwanne gị kedu uru i ji erite ya ụnọ ụka juru n'ọnụ gbuchekwa ha yọchaa ha ayịyọ okwu m gwara ha metara onye ọbụla e sikwa ebe ahụ wee pụọ ma ndị na-ekupụta nwa ọ ebe m jere ebe ahụ yọọ ndị ahụ mere ihe na ebe m jere ma n'ụlọ ụka na-ayọ ha ayọ na-ayọ onye ọbụla ayọ ma ndị be anyị o ma ndị obodo ka anyị dịrị n'ofu na-aga n- ka ka anyị na-aga n'iru anyị ekene gị onye anyị isi na-agba mbọ ọfụma ị na-agba mbọ ya na-agba mbọ ọfụma ịfụ na anyị nwa kwụsịrị ọgbaghara ahụ a na ndị oyibo na-akpọ xenophobia anyị ekene gị em ndị be anyị i nepụ anya em o nwere ọtụtụ ihe ndị igbo na-ekwube ee sị na ọ kwa na ihe na-eme ede ede ji ebe nwii ee i nepụ anya ndị obodo nwere ihe a na-alụtụ aka kedu mbọ unu na-agba iji mee ka ndị be anyị na-akpa ụmụ agwa muchi muchi dị iche iche ụmụ agwa muchi muchi na-eme kpanyite iwe ndị obodo kedu mbọ ụnụ na-agba iji wee mee ka ha wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ so kedu mbọ ụnụ na-agba bụ ndị ọha na eze ndị Igbo iji wee mee ka ndị be anyị wepụ aka na ụmụ agwa dị iche iche na-ebute ihe nsogbu a ee eh, daalụ nwanne nwoke ọ dị ka ajụjụ ị jụrụ mbọ anyị na-agba bụ a sị na ebunye gị nri i rie nri ahụ ebunyere gị ị ya-ama ma ose dị ya ma nnu dị ya i nee anya na this HTV onye be anyị nwe otu a ka ọ dị ndị ndị be anyị- ndị obodo a na-afụ na o na ezigbo ihe ji apụta from from from Jerusalem from Nazareth ụdị ya anyị nwere ike ịpụta from from from ebe anyị si bịa mhm. ewere mara na anyị abụghị ndị a na-asị ewu n'ebe n'akụ na-eme ihe sọrọ ha hmm. o nwere ndị ndị be anyị n'ebe a professionals ndị ma medical doctors ma ndị na-akụzi na na universities Otu a ka ọ dị. ma s- ma ndị ịbịazịa na professional business people nọ n'obodo a agụbara gị a- ka ya agụ ofu ka ya abịa egu- agụ ịbọ ka ya agụ ịtọ all from a na-eme ụdị ha ahụ a na-eme ụdị ahụ ndị obodo a wee mara o na ndị fụrụ abụrụkwanye ndị a na-eweje e- e- e- asị Wejere ọnụ. ya Mm, ha so ọ bụrụ ndị a n'ihe na-ewejere ọnụ ndị a fụ nwere ebe ha si pụta ayọ m ndị be anyị anyị ebido from ihe nsogbu anyị bidoro na-ama ihe na anyị ebido ma nke a nke anyị ha eme a- a- uji- iji- eh, ịwa ji nke anyị agba a- a- awa ndị be anyị nwere ihe a na-eme dịka onunwa hmm. nọ n'iru ọgụ ebe a na ebe a na-eme onyonyo ị na-enye award ị makwana ka m gwa gị ọ mbọ anyị gbara metara na na matric nnene mmadụ ya banye eh, mahadum n'obodo a university matric ndị obodo a na-akpọ matric ndị ebe esi bịa na-akpọ WAEC onye be anyị bụrụ onye izizi amadi a na-akpọ Dinka hmm. onye be anyị onye Igbo hmm. mgbe a na-enye ya onyinye a na-enye ya ma ndị isi ndị obodo a na-enye ya ihe a ka anyị chọrọ ịdị na-anụ ụdị ihe a ka anyị chọrọ ịdị na-anụ n'obodo a hmm. ị makwa mmadụ dịcha ndụ o nwere ihe eji lote ya ndụ eduru eme gịnị o nweghị isi mbọ anyị ji na-agba bụ ihe anyị eme ka a na-anụ afa ụmụazị anyị ka ụdị afụfụ anyị tara ka ụmụ- ụmụaka anyị ghara ime gịnị ịta na ụdị afụfụ ahụ Ọzọ. chineke na-anụ ekpere anyị na-ewepụta ndị dịka ununwa na-ewepụta ndị dị- nọ n'iru ọgụ na-ewepụta ndị na- a na-aga n'iru ije na ma UKZN universities ụmụaka be anyị bụ lecturers bụ aja dị n'ala aja i jee na eh, ho- eh, na ụlọọgwụ nke a na-akpọ eh, Ki- eh, King Edward ndị be anyị n'ebe ahụ bụ ndị medical doctors bụ aja dị n'ala i jee n'ụlọ ọgwụ nke a na-akpọ Addington ndị be anyị n'ebe ahụ bụ medical doctors and nurses bụ aja dị n'ala Otu ka ọ dị. ndị be anyị na- a na-ekiri ekele dịrị Chineke na ndị ụmụ Igbo na-ekiri
na-eme ọ- anyị ekene gị em onye isi oche ekene gị em nkọwa gị bụ na ndị be anyị na-etinyekwu aka n'ihe ọma dị iche iche ee mana achọrọ m ka ị neba- i tinyekwu aka na ya bụ okwu kedu ihe a- ihe a ga-eme iji wee kwụsị ọtụtụ ndị be anyị na-etinye aka n'ihe ọjọọ o nwere mbọ ụnụ na-agba maọbụ ihe ụnụ wepụtara ihe dịka ihe ọpịpịa a ga-apịa onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ ọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ na-emebi afa ndị Igbo so ọ ya ka m chọrọ ka m mara kedu ihe ụnụ na-eme iji wee mee ka onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ kedu ihe a ga-eme ka ya bụ o sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ekene gị onye isi nwanne m nwoke ị ma na even na akwụkwọ nsọ kraịst kulitere n'ọnwụ tata ọ bụ eziokwu and even na akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị marụ na amongst 12 judas judas ya-anọ ebe ahụ o nwero o nwero ka mmadụ ga-esi wee mụchaa ụmụaka ka ha niile bụrụ ihe niile dị gị n'obi hmm, o ji nweta nke ya na-eme omume sịkwa ọ bụ otu a ka ndị be anyị si eme ka ka onye a ga-esi wee ọ n'ikwunne ka o si eme omume a ka ọ bụ na ka ọ bụ na nọ- n'ọnyanwa ọ bụrụ otu chineke si kee ụwa ee ihe ọma ndị be anyị na-eme n'obodo a karịrị ndị ahụ na-eme ajọ ihe ahụ otu a ka ọ dị ekpere anyị and ekpere anyị na-ayọ chineke na-ayọ ala igbo ihe ọma ndị be anyị na-eme n'obodo a ịkwalite ma obodo a enu ma asụsụ be anyị enu ma ebe anyị si bịa enu karịrị ee ị jụ m ajụjụ ịpịa ụtarị ịpịa ụtarị dị n'aka chukwu nwanne gị ma nwa gị mebere agha na-eme omume na-adịghị agha ihe ị ga-eme bụ isekpuru ana Anyị Na- n'aka Chukwu. ya ree ya n'aka chineke o metụ aka o- o nwee mgbanwe Otu a ka ọ dị. e nweziro practical punishment nke a na-akpọ na ọ bụrụ na nwa gị mee ihe na i nwere ike bere ụtarị wee pịa nya onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme na-achụta ego na ndị ọha na eze eguzogo ndị eguzoro through Nigerian government n'ebe a i mebe nke anyị achọghọ eme gịnị e bune gị be anyị otu a ka ọ dị e bune gị be anyị jee be anyị wee zuru ike ma i jee ebe ọzọ dịka ofu anyị gara mgbe a na-eme na egbe beru ugo beru nke si nwanne ya ebena ya gosi ya ebe gosi ọzọ ebe ọ ga-ebe anyị anyị- mmadụ adị anyị adịghị egbu onwe anyị anyị onye- a sị onye nke ahụ ya jee ebe ọzọ wee bu- wee beru ọ nya bụ mbọ anyị na-agba na mmadụ mefee a kụziere ya ma ọ pịa nya ụtarị Ya, onye isi oche anyị ekene gị ee okwu gị amaka ee masị m ka ka m kpọbatakwa okwu anụnwa nke nke nke dị m n'obi na na na achọ ka m tụgharịkwa n'ihe a na-ekwu em achọrọ m ka m mara ndị be anyị nọ ebe a na-anụ nwaanyị ma ndị na-anụ ndị obodo ma ndị na-anụ ndị na be anyị o nwere otu jikọtara ụmụ nwaanyị ndị be anyị na-anụ n'obodo a o nwere otu jikọtara ha ọnụ iji wee mee ka ha na-esokwa n'usoro Igbo because ana m afụ na ọ na-adị ka sị na ụmụ nwoke bụ ndị na-enwebe otu dị iche iche ụmụ nwaanyị nwekwara otu jikọtara ha ka onye bịa ọ na-eme ka o si sị ya biko kọwara anyị ọ bụrụ na okwu okwu gị amaka na mbụ di na nwunye alụmdi na nwunye dị n'aka chukwu ebe ị sịrị fụ onye ọ ja-adaba gị na ya i mee gịnị ị nụrụ onye ahụ Nwaanyị. mana akwụkwọ nsọ sịrị anyị na sị kaba ahụ ma ọ bụ na o yekwa anyị onye ọ na-eme gịnị naa n'agbụrụ ya jee nụọ nwaanyị Nke a ka ọ dị. ma ọ bụ na o nwezie nsogbu ebe ahụ isi- i- i- i- isi nụta nwaanyị i mee gịnị ise tinye nso n'ebe ụmụnne gị nọ tinye ya n'ebe n'ebe ndị be anyị a na-akụziri o- omenala na-akụziri omenala na-akụziri omenala na- na-akụziri omenala ị makwa na obodo a anyị nọ a na- ọ bụ na mmadụ nwụọ a na- a na-eni mmadụ ụmụ nwaanyị adị- adịghị eyi ọpante eje ebe ahụ Ba na-eyi ma ndị obodo a adịghị eyi ọpante eje ebe a na-eni mmadụ na be anyị n'ụka ndị na-eje ụka ụmụ nwaanyị adịghị eyi ọpante eje ụka i yiri ọpante jee ụka ha ma enye gị oriri ọ- ọ- ụkọchukwu na-aka ụka ma enye gị oriri nsọ Dị nsọ ụmụ ihe a bụ ihe a ji eweziga n'akụ na-edozi ya ka ụmụaka ha wee na-afụ na-afụ akwadobe ụka ọ bụ nne nwunye gị mara akwa yiri ụdị akwa i yi ụmụaka gị yikwanụ nke ha mbọsị ọzọ a ga-asị mummy daddy na anyị a like akwa ahụ i mere ha na ka i goro ha ụdị nke ahụ na ụdị nke ahụ yiri mbọsị ahụ ka ha chọrọ ịdị na-eyi hmm. so e nwere ụzọ one ma one ahụ na-eme gịnị a ga-eji na-akwanite asụsụ be anyị na omenala anyị ebe ọ bụla anyị nọkwana ma ndị be anyị nọ na amerịka ma ndị nọ kanada ma ndị nọ uk a na-anọkọta na o nwere summit anyị eje na amerịka akadị ọ ihe nsogbu nsogbu gbasara ihe coronavirus a ịtago ama m ka esi asị ya na oyibo ka ka asị ya- asị ya na igbo mana ọya na-egbu mmadụ ọya na-egbu atụ aka so anyị kara ije na that um, conference ahụ mana maybe the next time ọ bụ na anyị na ha atụ n'anya ma ọ ya-abụ na japan ka ọ na amerịka ka anyị ga-eje nke ahụ Ee, ekenekwe m gị maazị eh? ekene m gị em, Yeah, ahụ no. ihe ọzọ m chọ ka anyị nebakwa anya n'ime ya. Eh, ị nee anya enwere otu ọzọ bụkwa otu jikọtara ụmụ igbo nke a na-akpọ ipob Eh, achọrọ m ka m mara ọha na eze ndị igbo ha na-agbakọta ọnụ a na-akwado nzọrọ nzọrọ ọ, nnwere onwe nke ndị ipob na-azọ ofu ihe a ofu ofu ofu alhaji ndị ndị kwuru okwu sị na ofu alhaji ka anyị na-achụrụ efi achọrọ m ka ị kọwaara anyị ọha na eze ndị igbo na ndị otu jikọtara igbo a na-akpọ ipob ofu ihe biko kọwaara anyị ka anyị ghọta na-eme eh, nwanne m nwoke bụ Tochukwu unu ma na unuwa bụ ndị edemede na ndị agụmagụ ihe ọzọ m chọọ ka m nso before m bịa na nke ahụ i kwuru okwu ma ụmụ nwaanyị anyị ma enwere otu jikọtara ha niile aza m na-aza gị bụ ee otu jikọta bịa ha bụ na ị bịa n'Enugu steeti a na-eme mmechi arọ ị ya-afụ ụmụ nwaanyị anyị ị bịa na abịa steeti otu a ka ọ dị ị bịa na anambra steeti otu a ka ọ dị ị bịa na ebonyi otu a ka ọ dị a na-erizi ji ị bịazi ebe ahụ mpịta ekwere onye ọbụla mee gịnị etiye mmọnwụ otu o si emenwu wee pụtabazia ọ bụ na ji- ji- ji nke anyị riri na ndị ndị aguata mmọnwụ echi ndị aguata tiri ọ ka na-akpọtụ na- na mba niile so ee azịza m na-aza gị bụ ee enwere otu bụ ụmụ nwaanyị jikọtara anyị mana a na-ebidogoro na- n'ụlọ maa mma na-apụta n'ezi wee pụọ n'ezi nke ahụ adịba nke ọzọ ị na-ajụ maka IPOB ee ọkwụrụ ọ na-akarị onye kụrụ ya mba Mba nụ. IPOB bụ ụmụaka anyị ụmụaka pressure group na-asị ka ọ dịrị ndị Igbo mma anyị kwadoro ihe a na-eme mana dịka okenye na ihe a na-ayọ ezechitoke na-ayọ chineke kere ụmụ igbo ka ọ ghara imene gịnị ka ọ ghara ịdị n'otu aghara aka na mgbe a nụrụ ọgụ m- mgbe odumegwu ojukwu ojukwu ha nụrụ ọgụ o wute ihe a na-eme ụdị ihe a na-eme a nụchara ọgụ kwafuo ọbara ọtụtụ ụmụnne anyị nwụrụ n'agha e lote kịta ọ na-agbado anyị obi anyị achọghị ụdị nke ahụ ọ nya ka a na-agbaziri ụmụaka anyị ọnụ ee ndị na-eme ndị IPOB ka ọ ghara ịbara n'ọgụ i nee anya i jee na Port Harcourt ma na Lagos mgbe ahụ ndị igbo bụ ndị nọ na forefront eji enwecha ego abandoned property e nwecha na Port Harcourt ọ ndị igbo nwee ebe ọ bụ na a sịrị ndị mmadụ naba nwanne m nwoke nekwudo anya ọ bụrụ na a sị ndị mmadụ naba na ụfọdụ ndị be anyị nọ n'ugwu awụsa anago n'ala igbo ndị nọ ụfọdụ nọ na n'enugwu gochaa ana rụcha kọmpanị ụfọdụ na anambra gochaa ana rụcha kọmpanị ụfọdụ nọ ebonyi steeti ụfọdụ n'imo steeti nwanne m nwoke a nụbazie ọgụ ahụ ebee ka a ya-agbaga ike a niile anyị keru ego a niile ndị be anyị nwetara n'ugwu awụsa ọ nakwa anyị n'iyi a na-ekwukwu abandoned property nke ahụ mee gịnị anakwa anyị n'iyi ọ dịghị mma ọgụ adịrọ mma onye fụrụ ọgụ ya-agwa gị na ọgụ adịrọ mma a ka na-ayọ ndị ndị IPOB ka e jiri nwayọọ ka e jiri nwayọọ ụwa niile anụgo mkpu anyị na-eti chineke nọ n'enigwe anụgwo mkpu anyị na-eti ọ ma te aka chineke were aka wee dozie ya bụ ọnọdụ
anyị ekene gị Deme onyeisi oche Am, nkọwa gị bụ na unu na-akwado ha Eh, ị na- ị na- unu unu na-akwado ha n'ụdị dị iche na-abụghị na unu na-apụta ị na-esonye ha na ị na-azọ ya ma ije na ị na-azọta ya ma eh, nnwere onwe nke ha na-azọ Eh, achọrọ m ka ị kọwatara anyị ọfụma because o nwere ka i si wee kwuo ya m okwu ụnụ na ụnụ ụnụ na ha na-agbanye n'ofu ụgbọ ka ọ bụ na ụnụ nọ as ndị nna na-enekwata anya ka ị kọwatara anyị ụmụ igbo ka ha ghọta ebe ụnụ nọ because ihe a na-ebutebe nnukwute nsogbu n'etiti ndị igbo ụfọdụ na-asị ei ọhaneze ndị igbo ekwenye na ipob ụfọdụ sị na ipob ekwenye na ọhaneze ndị igbo so achọrọ m ka ị kọwata ọ bụ ofu ofu ihe jikọtara otu a naabọ ọnụ Ya, nwanne m nwoke ị ma na ihe a na-ekwu maka IPOB ọ mụ na gị onye ọbụla ṅụrụ ara nne ya ma na o nweghị onye a ya-etinye nnu n'ọnụ ọ gbụfuo ya ọ eziokwu IPOB na ọhaneze IPOB nọ na- n'okpuru ọha anyịwa mụrụ mụrụ IPOB ha na-ejere anyị ozi anyị niile na-arụkọ ọrụ ọfụma anyị niile so ha mebe nke ha na-adịrọ ọma anyị agwa ha kpọọ ha i zie nwa gị ozi a sị na onye zi nwa ozi na o ji ụkwụ agbawa mgbo ọ dị eziokwu ezie ha ozi ozi eziri ha emebe nke anyị achọghọ anyị asị onye unu natagwodonu ihe anyị achọghọ anyị na-ayọ chineke bụ na ọgụ adịghị mma obodo ọbụla nụrụ ọgụ ada esi na a- ada esi ebe ahụ apụta
so ọ bụ nkọwa gị bụ na ụnụ na-akwado ha mana ụnụ achọghọ ọgba aghara eh? anyị achọ- anyị achọghị ọgụ Ehe, ụnụ na-akwado nzọta onwe nnwere onwe mana achọghị ọgba aghara anyị achọ ọgbaghara dị iche na ọgụ Ọ- ihe ọbụla famili o- i je ma na famili ọbụla a na-enwe ọgbaghara ma na ebe ụnọ nzukọ a na-enwe ọgbaghara ma na ụnọ ụka a na-enwe ọgbaghara mana ọgụ dị iche na ọgbaghara kọwatụrụ anyị kọwatụrụ anyị kọwatụrụ ụmụ igbo ihe ọgụ a dị ihe iche a na chọrọ ihe ọgbaghara a- na ọgụ Ee, bịa n- ee, nwanne m nwoke ọgbaghara onweghị ebe ọbụla a na-eme ihe ọma na-apụta adịghị enwe ọgbaghara anọkọta enwe ọgbaghara mana ọgụ bụ onye ọbụla amịta egbe mma na egbe egbube mmadụ nke otu a ka ọ dị jeso nke anyị na-eso mere ka anyị mara na ọgba egbe na-ana na egbe otu a ka ọ dị ogbu mma na-ana na mma sị biko dododo na anyị achọghị ọgụ ọgba aghara bịa na ọgba aghara bụ nke anyị emerinwu emerigoro nke ahụ mana ọgụ bụ nke anyị achọghọ sham sham sham sham anyị achọrọ ọgụ hmm. ka afụfụ niile anyị tara ụmụaka anyị tara ka ọ ghara ịna na anyị n'iyi hmm. ọgụ bidokwa ihe a na-awụ na ọ ga-ebido na ndị nọ ebe a anami anami ụfọdụ anaba kanada ụfọdụ anaba amerịka ụfọdụ amerịka ka ezi ndị ahụ ji ejebe na anị igbo wee dozibe anị igbo hmm? ana m enere na onyonyo afụ na Obiano obere oge emepe airport Airport, na Anambra yeah. steeti cargo airport Yes. ọ ya ebe ngwa ahịa ga-esi wee na-abata n'anị Igbo obere oge emepe nke ndị Enugu onye Igbo fechara ifechara ije da- ịda na Ịda na n'ihe na ị naa be gị Mm, otu a ka ọ dị. ọ bụrụ na anyị nwa jee arụghị onwe anyị ụka nwanne m nwoke jee mebibi ihe ahụ eji akpata akpasịa abụ ọgaranya. mba Mba. ọ ga-enyekwa anyị nsogbu the number of years anyị tara afụfụ wee nwetacha ego a niile anọkọta ịkụnye ji egafe onye chineke ama agbaghara anyị ada igbo ama agbaghara anyị hmm. ka anyị jinụ nwayọ na-ekwu nya bụ okwu na-atinye ọnụ ebe ahụ chineke ga-eme ihe o ji bụ chukwu wee doziri anyị ihe na biafra eme gịnị enwere onwe hmm. ọ bụba otu chineke si chọọ ime the thing biafra eme gịnị enwere onwe ọkwa ihe na-ese okwu bụ na mụ na gị nweta nweta ọjị a ọjị a gbara ịbụọ i were ofu mụ ewere ofu Were ofu. ọ dịghị mma mụnwa ịta sọsọ gị ọ dịghị mma ọkwa ihe na-ese okwu ọ bụ na ihe niile anyị na-enweta na ọ na-agbazu onye ọbụla nwanne m nwoke nsogbu akara akara adị ụmụnna nwezuo akụ ha. ụmụnna nwezuo akụ- akụ na iwe ana Olu na anụ- oji na ọchị ana Ehe, ịghọtago so ọ nya bụ ihe dị na-eme n'ebe anyị nọ ebe a mụrụ anyị ekene gị ekene gị onye isi oche e ma ọ nwekwara ihe ọzọ m chọ ka m jụọ gị bụ ihe gbasara ndị otu nke ndị a na-akpọ NICASA ee bụ otu jikọtara ndị be anyị niile bụ ndị ma ndị igbo ma ndị ndị yoro ndị ofe mmanụ ma ndị ọzọ ee achọrọ m ịma ndị ọhaneze a na-enwe mmekọrịta na ndị otu a ha na ndị otu a na-enwe mmekọrịta n'obodo anyị nọ n'ime ya Eh, my brother ịma na o- nwoke ọbụla mmadụ ọbụla nwere ebe o si pụta ụwa ndị Jesus Christ of Nazareth o si from Nazareth wee pụta ọ bụrọ eziokwu Mm, otu a ka ọ dị and i nee anya na the history of Nazareth ejirọ ego family ejirọ ego mana chineke sị na ọ ya-esi ebe a wee pụta NICASA na ọhaneze yes anyị na ndị NICASA na mmekọrịta na-emekọrịta mụnwa nọ ebe a bụgodo na-agbara ndị ọhaneze boy mụa bụ a member of board of trustee na NICASA Otu a ka ọ dị. ihe niile a na-eme a na-agbaziri ha Ọ- ọ pụtaghọ na m amaghọ na ndị ugwu adịghị eje obodo oyibo ọ pụtaghị na m amarọ na ndị na-eme commercial business na ndị nọ- nọ- na-eme eh, na-eme business i nye m e- i nye m ego nye gị ihe m nwe n'ahịa na i nye m ego nye gị ọ nya business Okwu a na- ọ pụta ọ pụtahọ na m amarọ na ọ sọ ndị Igbo na-eme ihe ahụ mana anyị na-ekwu okwu ahụ na NICASA ihe a niile a na ha emebi na ọ ndị Igbo nwe ihe ahụ anyị na ọha- ọhaneze na ndị NICASA na-arụkọ na-arụkọ ọ- ọ- na-arụkọ ọnụ and na-ayọkwa ndị ọ dị ka mbọsị his excellency eh, Malik bịara ebe a this new consular bịara ebe a ọ bụ na anyị nwere o- o- ohere ọ bụ na anyị nwere ohere na enyere m ohere ka m kwuo otu o si dị m as onye isi ndị ọha na eze aka na m ịyọ ee his excellency o ji enye anyị time ka anyị kọọrọ otu o si dị anyị dị anyị n'obi ọkwa na anyị nwa bu bu ya bụ nkụ ahụ na-anyịdo anyị na anyị ma ebe o si anyịdo anyị otu a ka ọ dị anyị agwa ya otu o si ọ ga-esi wee wee kwu- na- na-ejere anyị ije ka ọnọdụ anyị n'obodo a ka ọ dị mfe ma mma maka na anyị nwere n'obodo a o tekwara aka ahụ nwanne nwoke ee be anyị adịghị mma ebe ee obodo a adịghị mma ebe ka anyị ebe ebe ka anyị ga-agbaga anyị nọkwa n'aka chineke so anyị na ndị NICASA na-emekọ ọnụ a na-arụkọ ọfụma and eh, na-ayọkwa chineke nna ka ha na-ewe anyị as nwanne ha ị fụ na onye ugwu onye ugwu fụ gị na o nyobe gị enyo onye ofe mmanụ fụ gị na o nyobe gị enyo mana ihe bịara na na Nigeria na-ejizi onye ọbụla ahụ ọ bụghị sọsọ ndị igbo onye ukwu na onye nta ma onye ukwu na onye nta ọ bụghị sọsọ ndị igbo ọ na-ejizi onye ọbụla ahụ ma ndị odudu etibego okwu Oduduwa na Oduduwa nọ n'aka chineke ị fụ na ndị biafra biafra nọ n'aka chineke otu a ehe so eh, anyị na-ahụ onwe anyị n'anya ihe ihe ojukwu gwara ndị igbo na good morning mana emechaa na eziokwu ji eme gịnị na ọ ya afụta ihe deeme o.
ekene m gị em mgbe ị na-ekwu okwu na mbido ị na- ị na-agụsịsị ndị bụ ndị so wee bido ya bụ ọhaneze ndị Igbo achọrọ m ka m jụọ na ndị a niile ị gụsịsịrị afa ha ha ka nọkwa na ọhaneze ndị ha ka na-akwadokwa ha ka nọkwa as ide ji ya bụ ọhaneze ndị Igbo ka ha arapụgo
ee nwanne m nwoke ị ma na mgbe ọbụla chineke megide megide ị bịa na patron bịa na national leadership na o nwe ihe a na-akpọ life member ndị ahụ nọ chief ben O- O- okoli sky ọ nọ chief eh, victor okebugwu Okosi na Abia ọ nọ Eh, chief igwe emmanuel gịnịka igwe agbogidi 1 na kzn ọ nọ ee chief emeka ndị ọmaluke anyanwụ na akwaeze ọ nọ ee odu ee chief patrick chigbo ọhamadike ọ nọ cherif mustapha eh, Mr. Obianọ ọ nọ eh, Darlington Mbọgụ Engineer Darlington Mbọgụ ọ nọ eh, Ikeọha Martin ọ nọ ndị a niile m na-agwa gị nọcha Christian eh, eh, Nnaluo Agbadi ọ nọ ndị a niile m na-akọ gị ihe a ha niile nọcha hmm. anọcha hmm. amara ihe eme ha eh, Nwakaibe Collins hmm. eh, akwatu egwu ndị a niile nọcha agbanyere agbị ọhaneze kịta gbanyere agbị a na-ayọchikwa chineke na a ya na-aba na-abawanye na-abawanye na-abawanye Hmm, anyị ekene gị Em, achọrọ m biko ọzọ ka ị kọwaara ndị be anyị kedu ụbọchị unu na-eji e- enwe nzukọ Em, maka ndị be anyị ndị na-enene ihe ihe onyonyo anyị na-eme ha ji achọkwa ka ha mara kedu mgbe unu na-eji a- anọkọta enwe nzukọ n'izu maọbụ n'afọ maọbụ n'ọnwa ka ị kọwara anyị ka ndị be anyị maybe ndị ndị achọ ndị a- abatabere achọrọ ịbata ka ha mara ka ha nwee ike ịbịa ya bụ nzukọ ndị ọhaneze ndị Igbo Ee, dịka dịka ee, ọnọdụ anyị ọgbakọ anyị si adị ee, ọ na-abụ ofu n'ọnwa Ofu n'ọnwa okay ee second ee, Tuesday of every month second Ka- Tuesday ka- every month okay yeah second tuesday of every month okay anyị ekene gị onye isi oche em dịka eh, m si wee nụ n'ọnụ mmiri okwu gị eh, ị na-arụsi ọrụ ike eh, ya bụ ọhaneze ndị igbo onye isi oche nke e mere gị bụ in fact onye mere ya ma ife ma ihe o mere na Yeah, man. ya bụ nke ị ji ekwu ọ yaha akọ gị eh? nwanne m nwoke ekene m gị em achọrọ m ka m marakwa biko ee eh, nke ikpeazụ a em kedu ka aha one ka ị nọgoro n'oche onye isi oche nke ndị ọhaneze ndị Igbo na Durban aha one
ee eh, nwanne m nwoke ị ma na ee unuwa na-asụ oyibo anyị amaghị asụ oyibo anyị amaghị asụ oyibo anyị amaghị ihe ihe mma mana ee abịa n'oche hazi onye na-enetere ndị Igbo niile na-agbara ha odibo na-agbara ha bọyị arọ ịtọ anọọna m ebe a na arọ ịtọ Ịtọ, Ya. okay. ezi onye nnekọta ezi onye ozi ozi ekenekwe gị achọrọ m ịma na ihe anyị na-eme na-aga nke ọma okay achọrọ m ịma n'ime afọ atọ anyị nọgoro kedu ihe bụ ihe iju anya ihe iju anya ma ọ bụ ihe nsogbu nke i fugoro n'ime afọ atọ a n'ime ọrụ ị na-alụ maka ị ma na ebe ọbụla a na-eje a na-enwe ihe iju anya nwekwa ihe bụ uru kedu ihe bụ ihe iju anya bụ ihe ndị na-ama gị aka n'ịlụ ọrụ a na-alụsi ike i nwere ike ịkọwara anyị bụ ụmụ Igbo ee nwanne nwoke ọ dịkwa ka ka di na nwunye a na-enwe nsogbu a na-enwe n'any organization mana ị ma na ọ na-esi ike ọ na-esi ike ikpokọ Igbo ọnụ ọ na-esi ike ikpokọ ụmụ Igbo ọnụ ịkpọta onye nke a kpọta onye nke a na-akpọta onye nke a na-akpọta onye nke a ọ na-esi ike mana chineke emegwa amara na a na ha abịa nwayọọ nwayọọ na-abịa nwayọọ nwayọọ na-abịa nwayọọ nwayọọ obi ma na-eme gịnị a na-agbatu na-agbatu ọ bụrụ na ọ mgbe e bidoro ihe a izizi n'ịgwa gị eziokwu a sị m otu a ka a ga-esi wee jee mee nya bụ ihe ma otu a ka a ga-esi wee mee nya bụ ihe ma chineke mere amara megide otu o si megide emegide a na-akpọ ha na-abịa a na-akpọ ha na-agba ọsọ ihe izizi bụ ịkpọ ndị be anyị siri ike ọ bụrọ na ndị be anyị siri ike mana ụdị ebe anyị nọ n'ụdị ihe a na-eme gịnị enweta ego nri onye nwa onye na-akpọ kịta nwere ike sị okay na o nwere onye na-echi ya ebe ọ na-eche ebe ọ bụ onye nke a o jebe na o nwere ebe na-echi ya ebe ọ na-eche so ad- ọ bụrụ na igbo igbo amaka ndị igbo amaka anyị ekene gị onye isi oche em achọrọ m ịmakwa na nke ikpeazụ em e, o nwere ụ- ụtụ a na-atụ bụ ndị ọha na eze ndị Igbo nke a na-ewena na be anyị bụ isi mmiri e nwere ụtụ ndị Igbo na-atụ bụ ndị ọha na eze na-atụ ewena n'isi mmiri ebe ị gwa m na ndị ọha na eze na ebe a na ndị nọ na be anyị na-erikọta na-emekọta e nwere ụtụ a na-atụ a tụcha ewena eh, izu wee so na ngalaba nke dị na be anyị eh, nwanne nwoke eh, ụtụ a na-atụ ọ dị ka the gospel a na-epreach the gospel a na-epreach bụ na ị fụ eziokwu i kwuo eziokwu ị fụ eziokwu ị gwa nwanne gị eziokwu ị fụ eziokwu i jee gwa ndị ndị ebonyi ị fụ eziokwu i jee gwa ndị abia steeti ị fụ eziokwu i jee gwa ndị enugu steeti otu a ka a ga-esi wee na-agagharị like apostles na-agbasa ya bụ ozi na onye nweta akụ ruo ụlọ o kwuo ebe o si bịa ndị na-eme ihe ahụ na-eme ndị ahụ na-eme ihe a na-eme na-eme ka obi dị a na-adị anyị mma o nwere otu a na-akpọ ndị peace ndị peace ebidogo kịta mgbe ọbụla ha jere be anyị ebe si bịa ha ego ana Okay. mgbe ọbụla eje- e- eje be anyị a- eje fụ ndị megịnị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ kwaa ha ụgwọ hospital bill mgbe ọbụla eme ihe na-ejegoro property hmm. ọ ndị peace ahụ na-eme ihe ahụ o nwekwara ndị ndị nzukọ ndị ọzọ na-eme eme ya mana nke ndị nke pụtachara iche ọfụma bụ ndị peace ahụ hmm. anyị nwa bụ ndị na-elekọta anya na-elekọta ọha na eze obi dị anyị mma because ọ bụ na ihe niile anyị na-eme nọọ erie ofu edebe ofu maka be anyị erie ofu edebe ofu maka be anyị ee nsogbu dị na ọ bụ na nsogbu a bịaba na o nwere otu a ga-esi wee wepụta ihe kwadebe ndị be anyị mmadụ na-asị ka nsogbu bịa mba Mbanụ. mana nwoke ada agbara nsogbu ọsọ nwoke ada agbara nsogbu ọsọ ị ya-akwụrụ ka onye bụ nsogbu ọ na ọ bụ na o nwee otu o si daba na na gịnị ya eme ọ ya enwe ihe ebe a ga-esi wee tinye aka wee were na-akwado ndị be anyị bụ ndị Igbo wee fụ na ndị be anyị pụtara na nsogbu ahụ ha nọ hmm. ekene gị abịazie n'obodo nke anyị nọ n'ime ya enwere e ọtụtụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ o nwere ihe unu na-eme iji wee na-enyere dịka ụmụ ụmụaka na-enwe nne na nna ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị obodo o nwere mbọ enyemaka ndị ọha na eze na-eme maybe n'afọ ma ọ bụ n'ọnwa iji wee na-eje eme ka ka ha bụ ụmụaka fichaa ha anya mmiri
ajụjụ ị jụrụ amaka o nwere ịma na dịka ebe esi ebe anyị nọ o nwere ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ụfọdụ na-akwụrụ ndị ahụ ụgwọ akwụkwọ sị sị ekwuna afa ha Okay. na ọ dị n'aka chukwu ngozi si n'aka chukwu abịa o nwere ụmụ nwaanyị ajadu a na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ụlọ asị gị ekwuna afa ha ihe a niile bụ ihe ndị ọha na eze na-eme gịnị na na-ezukọ na-eme Amen. anọkọta ebupụta nri ndị o nwere nke ndị ndị oyibo na-akpọ palliative i nee anya na rekọdụ ndị nicasa ihe niile wetara ego ebe ahụ 90 pesentị bụ bụ ndị igbo mana ọ gara nke ọma ọ gara ọfụma a na-ekenekwe nwanne anyị nwoke nọ n'isi eh, nọ n'isi nicasa ahụ eh, bartholomew eziagụlụ the premier a na-ekenekwu ya na mbọ ọ na-agba ndị a niile na-emechi ihe niile ha na-eme ihe na ma ndị ọgbasa ha ozi bụ kene nwanne anyị nwoke nke bụ ekene aniagụ ee, ma pastọ julius ee, ee, ma pastọ osmond ndị niile na-eme ihe nicasa ahụ bụkwa an umbrella of ọhaneze ahụ na anyị nwa na-eme gịnị na-epuchi ha na-eme ọ na-aga n'iru anyị na-akwado ndị be anyị onye nwee nsogbu a kwado ya ụfọdụ na- nọ n'ime anyị nọtegoro obodo a aka jikwa ego ị nọkata ị fụ onye nọ na- nọ na- na-agagharị na-enweghị ihe ọ na-eme ị kpọrọ ya sị ya bịa Nyere ya bịa- aka. gị bịa fichebere ya nke a mebere mebere ya nke a a na-aga n'iru obere oge onye ahụ eme gịnị etolite hmm, anyị ekene gị anyị ekene gị onyeisi oche eh, ndị ọhaneze ndị Igbo nke dị na Durban South Africa anyị ekene unu asị m unu jidenụ ka unu ji eh, ọlụ unu na-alụ amaka eh, n'ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi jedebe n'ụbọchị nke taa ndị Igbo asị m unu onye aṅụna nkwụ na ngwọ na-abịa ebe a ka ọkụ nyụrụ na nke ụbọchị taa em n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara unu ihe onyonyo nke si na HTV ngaraba Durban afa m bụkwa maazị Tobechukwu ee n'ihe onyonyo nke a ihe omume nke anyị na-akpọ Igbo bụ ugo maka na ndị Igbo bụ ugo ekerekwe m ụnụ ndị be anyị ee biko ee ya bụ ihe riri nri lachakwa ofe ee ka o mesịa nụ ndị be anyị anyị ekene ụnụ ee ndewonu ndewonu ndewo maazị Ya, ndewo Ndewo. ana m ekenekwa ejikwu m o- Ndewo. eji- eji m ohere a eji m ohere a na-ekene ekene ee maazị Tochukwu unu jisie ike ọ ihe a ga-eji wee mara ndị Igbo otu a ka ọ dị onye nọ na-eche otu i si dị anyị ama na nwa ọgaranya ka ị bụ otu a ka nwa ọgaranya si adị otu a ka ọ dị na-ekenekwa ndị H eh, HTV all the crew members ma ebe ha si eweta ego na-ekenekwa ndị na-akwado ha ma anyị ndị ndị be anyị bụ ndị ndị ndị ọhaneze kịta e bisịchaa mitin ka na-akwado ụdị atụmatụ dị ụdị atụmatụ a ọ ya-enye aka ka ụwa niile na-ama ndị ndị Igbo bụ ọ ya-enye aka ka ọ na-eficha anyị anya mmiri na ihe anyị asị na anyị mere ma anyị adị eme ana m ekene unu niile na-asị unu jidesiche nke unu ji ike a sịkwana ka oji nwayọ adị emerụ arụ oji nwayọ adị emerụ arụ ọ ya dịrị anyị niile mma dịrị igbo niile mma in jesus name amen ụmụ igbo ekene m ụnụ ọha na eze ndị igbo ekenekwa m ụnụ eh udo udo eh onye isi oche ọnụ gị amaka em ọdụ ndị anyị nọrọ today onye ọbụna afụgo ka o si wee dị eh ụmụ igbo ama m na onye ọbụna mụtara ihe mbụ ma ọ bụ abụọ n'ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo na mbọ ha na-agba iji wee kwado omenala Igbo n'ala South Africa anyị ekene ụnụ ọzọ ee mụ na ndị otu mụ ndị HTV sị ụnụ ee biko jidenụ ka unu ji ee ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ ka emesịanụ ndị be anyị In this age and times comes great ideas, sweet memories, New techniques.